Agus anois ar an líne atá Míde Nic Fhionnlaoich. Tá Míde ag seasamh do Pháirtí na Daonlathaithe Sóisialta san fhothoghchán i nGaillimh Thiar. A Míde, fáilte go dtí Near FM. Go raibh maith agat. A Míde, an féidir leat a insint dom ar dtús le do thoil faoi do chúlra agus an fáth a ndeachaigh tú isteach sa pholaitíocht?
Cinnte, so dom fhéin rugadh is tóigeadh mé i gConamara agus sin like nuair a bhí mé i mo dhéagóir bhí sé díreach théis an crash agus bhí bhí rudaí go dona, bhí an saol crua agus ó shin ceapaim fhéin agus Ceapaim, creideann go leor daoine, níl mórán faighte níos fearr le haghaidh go leor gnáthdhaoine sa sochaí. So an cineál éagóir sin a spreag mé i dtreo na polaitíochta. So bhí mé ag obair le haghaidh eagraíocht meabhairshláinte, agus anois tá mé ag obair le Sinéad Gibney, an Teachta Dála, mar chúntóir parlaiminte aici ach ag obair ón bhaile i gConamara. Agus yeah, just i gcónaí bhí suim agam a bheith gníomhach um, ó thaobh meabhairshláinte, ó thaobh tithíocht dhe, ó thaobh neodracht um, agus Yeah, tá, tá roinnt mhaith blianta caite agam ag obair ar son na cúiseanna sin agus anois, leis an bhfothoghchán, tá mé ag iarraidh leanacht ar aghaidh leis an obair sin ar mhaithe le muintir Ghaillimh Thiar. Yeah, tá a fhios agam, luaigh tú ansin, go d'oibrigh tú le mental health reform, an eagraíocht sin, tá aithne agam ar Fiona Coyle, d'oibrigh tú le Fiona, ar d'oibrigh?
Yeah, d'oibrigh. Now tá sí imithe anois ach yeah nuair a bhí mise ann bhí Fiona fós ann. Ok.
Reáchtáladh comhdháil bliantúil Pháirtí na Daonlathaithe Sóisialta i gCorcaigh le déanaí. Tá a fhios agam. Conas a d'éirigh leis an síleann tú, a Míde?
An Ard-Fheis ab ea? Yeah, an Ard-Fheis, sea.
Yeah, an Ard-Fheis.
Yeah, bhí sé iontach. Bhí sé just thar barr so bíonn ár Ard-Fheis gach dara bliain faoi láthair agus bhí sé just iontach breathnú ar an méid fás atá déanta againn thar na blianta. Bhí na céadta daoine ann, seo an chéad cheann a bhí againn thíos i gCorcaigh agus thaistil daoine ó ar fud fad na cruinne le bheith ann. Ach just in ann a bheith labhairt le daoine faoi na smaointí atá againn ó thaobh comhionannas, ó thaobh athrú sa tsochaí agus athrú sa gcóras polaitiúil agus go bhfuil an méid daoine atá chomh tiomanta i dtreo an obair sin agus ní amháin Teachtaí Dála nó Seanadóirí nó Comhairleoirí ach just gnáthbhaill agus gnáthdhaoine atá ag obair astu féin ina bpobal féin ar son an cineál fís sin go Éirinn níos fearr. So bhí sé iontach agus bhí sé bhí mé féin iontach sásta leis. Ok, agus ó thaobh do dhá ceantar, an réigiún Gaeltachta a chur san áireamh chomh maith, cad iad na hábhair is mó atá ag cur as do dhaoine, a Mhíde?
Yes, so tá tá na cineál Big hitters a bhíonn ann go náisiúnta ag cur as do chuile dhuine, Gaeltacht agus Galltacht, sin tithíocht, sin iompar, sin sláinte agus tá a fhios agam féin, bíonn an chaoi a mbíonn na fadhbanna sin sa bpobal, bíonn siad beagán difriúil idir an chathair agus an Ghaeltacht, go mór mór an ghéarchéim tithíochta. Tá a fhios againn go bhfuil impleachtaí ollmhóra aige ar an teanga mar tá. impleachtaí ollmhóra aige ar pobal a thógáil agus a choinneáil láidir agus sin, is as an bpobal sin a thagann an teanga agus a gcoinníonn an teanga beo. So muna bhfuil tú in ann an pobal sin a chothú, ní bheidh an Ghaeltacht. Um, so sin, sin an threat atá againn faoi láthair um, ó thaobh an ngéarchéim. Ach i nGaillimh sa chathair féin, níl Cé go bhfuil praghsanna cíosa ag goil suas, tá praghsanna tithe ag goil suas. Bhí an RTB ag faire ar Gaillimh mar an chathair ina bhfuil níos mó, an chuid is mó imní acu faoi ardú praghsanna cíosa mar gheall go raibh an ardú is mó ann taobh amuigh de Baile Átha Cliath sa tuairisc a rinne siad I think bliain ó shin agus tá sé sin le feiceáil ach ar bharr ar bharr na praghsanna arda níl fáil ar aon áit. So rinne Simon Communities um, tuairisc cúpla seachtain ó shin agus fuair siad nach raibh ach 31 áit le le fáil ar cíos um, i mí na Nollag seo chaite, 31 áit ar aon phraghas, agus ní raibh áit ar bith a d'fhéadfá a fháil ar cíos dá mbeadh tú ar HAP. So tá muid tá muid ag brú daoine amach, ahem, as an chathair, cathair atá ag fás, cathair ina bhfuil fostaíocht ann. Tá cheithre mhíle duine ar liostaí feithimh le haghaidh tithe sóisialta i gCathair na Gaillimhe, tá trí mhíle ar liostaí feithimh sa chontae, agus. Níl an t-athrú sin ag tarlú. Níl an Chomhairle Contae ag tógáil tithe, níl a dóthain tithí sóisialta agus inacmhainne ag tíocht ar an margadh. Mar is cuma dá mbeadh tú ag iarraidh teach a cheannach, má tá sé €600,000, Is cuma an méid is atá tú ag iarraidh teach a cheannach, is cuma an méid is atá tú ag iarraidh a fháil ar cíos mar mhorgáiste, níl sé in ann iad. Agus sin, sin an fadhb, fadhb is mó, cheapfainn fhéin. Ar bharr sin, tá fadhbanna le fada i nGaillimh faoi, le cúrsaí sláinte. Ó thaobh sláinte sa bpobal, níl daoine in ann. dochtúirí teaghlaigh a fháil. Má tá, tá siad ag fanacht seachtainí ar choinne mar tá an iomarca daoine ar na liostaí acu agus ciallaíonn sé sin go bhfuil tú, go bhfuil daoine ag fáil níos tinne is níos tinne. Tá siad ag dul ag an ospidéal níos mó agus tá

Agus ciallaíonn sé sin, san 18 mí sin, dá mbeadh obráid ar bith le déanamh ort, tá sé ag fanacht 18 mí, go mbeidh rudaí níos measa, go mbeidh sé níos deacra agat tíocht ar ais ón obráid sin, agus go mbeidh sé níos deacra ar na dochtúirí cúram leighis ceart a chur ort. So sin sin fadhb ollmhór atá amach romhainn agus dhom fhéin agus dho mo pháirtí fhéin. Ceapann muid caithfidh muid a bheith ag díriú isteach ar an plean atá leagtha amach ar aontaigh chuile dhuine go gcaithfidh muid a dhéanamh ná Sláintecare, plean a thug Róisín Shortall isteach sa saol agus caithfidh muid infheistiú sa gcóras, caithfidh muid an córas a athrú. Faoi láthair níl muid ach ag. Caitheamh níos mó airgid isteach i gcóras nach bhfuil ag obair agus níl muid ag díriú isteach ar na athruithe a gcaithfidh muid a dhéanamh ó thaobh ospidéil sa bhreis, ó thaobh níos mó a bheith ag tarlú amuigh sa bpobal ó thaobh leighis agus ceapaim féin sin an sin an réiteach a bheas ar an bhfadhb sin agus sin an réiteach a mbeidh mise ag brú ar na doirse le daoine.
Ok, cuirfidh mé cúpla ceist ort faoin nGaeilge agus Gaeltacht anois, mar tá fhios agam tá réigiún Gaeltachta mór i do Dháilcheantar. Ó thaobh cúrsaí tithíochta de, an bhfuil sé fíor le rá go bhfuil, i ndáiríre, formhór na ndaoine óga, táim ag caint faoi daoine sna fichidí agus sna tríochaidí, ag bogadh amach ó na ceantair Ghaeltachta mar ní féidir leo tithe a cheannach nó a thógáil? Cheapfainn, cheapfainn fhéin go bhfuil sé sin fíor. Agus caithfidh mé a rá, rugadh is tógadh mé sa nGaeltacht, tá mé i mo chónaí ann, like tuigim nach scéal nua go mbeadh daoine óga ag fágáil na Gaeltachta, ach tá na fáthanna difriúil agus an fadhb ollmhór atá againn faoi láthair ná, Deireann sé i gcónaí an rud is mó, an ábhar is mó a easpórtálann muid ó na Gaeltachtaí ná daoine óga. Ní feamainn, ní biomedical, ní pé rud, is daoine óga an easpórtáil is mó atá ann. Ach an fadhb a bhí ann i gcónaí ná, nach raibh aon obair sa nGaeltacht agus nach raibh, nach raibh daoine in ann fanacht mar gheall air sin. Ach bhí an fís ag go leor daoine, ó, tiocfaidh muid ar ais, tógfaidh muid teach, beidh clann againn agus seo. Níl sé sin indéanta, níos mó. Tá níl daoine ag tíocht ar ais, nó má tá siad ag iarraidh tíocht ar ais, tá deacrachtaí ollmhóra acu, níl siad in ann clann a bheith acu mar níl aon teach acu. So, dhom fhéin, sin an, sin an brú ollmhór atá ag tíocht. i dtreo an teanga freisin mar muna bhfuil tú in ann socrú síos sa nGaeltacht níl tú chun páistí a bheith agat, ní bhíonn páistí sna scoileanna agus ní bhíonn an cineál leanacht ar aghaidh sa phobal ag tarlú agus tá sé sin le feiceáil ann le gach lá. Agus daoine atá ag iarraidh a bheith ag cur fúthu sa nGaeltacht, tá siad ina chónaí i gCathair na Gaillimhe, tá siad ina chónaí i gCorcaigh, i mBleá Cliath, tá siad ina chónaí in Abu Dhabi nó Dubai nó san Astráil agus tá roinnt mhaith acu nach dtiocfaidh siad, like, ní, ní thiocfaidh siad ar ais mar ní fheiceann siad aon todhchaí sa nGaeltacht dhóibh féin. Agus sin, sin an cineál tionchair atá ag an ngéarchéim tithíochta mar. Cé go raibh an fís sin i gcónaí ag daoine, tíocht ar ais agus clann a thógáil, tá an fís sin ag imeacht mar tá sé i bhfad níos deacra ná bhí.
Tá sé cloiste agam a lán uaire thar le roinnt mhaith blianta anuas go nach bhfuil timpeall na Gaeltachta go náisiúnta, go nach bhfuil formhór na ndaoine óga, fiú daoine sna fichidí agus sa tríochaidí ag caint Gaeilge mórán ach Muna bhfuil siad ina gcónaí sa Ghaeltacht ní féidir leat, ní féidir linn é sin a thuar, an gceapann tú, an aontaíonn tú le sin? Bhuel, ceapaim fadhb le aon, aon grúpa daoine nach bhfuil ag labhairt Gaeilge sa nGaeltacht mar níl siad tumtha sa phobal agus ceapaim sin an, sin an cruatan atá amach romhainn ná Tá an cineál dearcadh seo, ceapaim, go lárnach sa stát, gur cineál rud aonarach í an Ghaeilge sa nGaeltacht. Tá duine amháin labhraíonn siad Gaeilge sa nGaeltacht, ach muna bhfuil daoine acu le Gaeilge a labhairt leo, ní bheidh siad ag labhairt Gaeilge. Agus sin an fadhb, agus ceapaim. go daoine óga agus like tá go leor daoine óga atá fite fuaite sa bpobal, tá siad a' plé lena clubanna peile, tá siad a' plé le um clubanna poiblí agus ionaid poiblí agus ag iarraidh a bheith troid ar son an phobail sin agus úinéireacht a thóigeáil ar an bpobal sin agus tá siad ag déanamh jab iontach. Agus feiceann tú é sin, sin an, like, na, an áit atá an phobal láidir, tá an Ghaeilge láidir. Agus an áit a bhfuil daoine óga in ann a bheith fite fuaite sa bpobal sin, tá an Ghaeilge láidir. Agus ceapaim féin, si, sin é an fhadhb ollmhór, nuair a fheiceann tú, mar shampla, I nGaillimh, nuair atá tú ag fáil níos gaire is níos gaire don chathair, tá níos mó de mhuintir na cathrach um, a bogadh amach sna, sna burbs, b'fhéidir, you know, i gCnoc na Cathrach agus i mBearna, agus feiceann tú níos lú Gaeilge. Mar ní, níl an phobal Gaelach chomh láidir céanna. Cé go bhfuil go leor Gaeilge i mBearna, i gCnoc na Cathrach, ach ní Ní fhéadfá a bheith cinnte ag goil isteach i siopa go mbeadh Gaeilge ag an duine taobh thiar den chuntar. Agus níl aon mhilleán ar aon duine amháin ann ach is rud cultúrtha agus is rud den tsochaí atá ann mar níl Tá an-jab déanta ag go leor daoine ó thaobh pleanáil teanga ach tá siad a' brú in aghaidh sochaí nach bhfuil ag díriú ar phleanáil teanga. Níl ach muid féin ag caint ar phleanáil teanga, níl lucht an Bhéarla, níl aon duine taobh amuigh den roinn Gaeltachta ag caint ar phleanáil teanga mar tá sé cineál scartha amach ón chuid eile den tsochaí agus feiceann muid é sin i gcónaí le polasaí Gaeltachta cé go bhfuil Má tá muid ag rá céard tá uainn, tá muid ag rá, tá muid díriú isteach ar tithíocht, tá muid díriú isteach ar fostaíocht, tá muid díriú isteach ar tacaíochtaí don phobal agus seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. Ach má théann tú suas go Baile Átha Cliath agus tá tú ag labhairt le daoine i dTeach Laighean faoi, Díreoidh siad ar ais thú chuig Roinn na Gaeltachta agus níl ach méid áirid go bhfuil Roinn na Gaeltachta in ann déanamh faoi. OK.
Bheadh muid in ann caint i bhfad faoi todhchaí na Gaeilge sa Ghaeltacht. Is b'fhéidir is ceist chasta é i slí amháin. An síleann tú go bhfuil ag éirí ceart go leor leis an bpolasaí oideachais Gaeltachta, Amelia?
Tá, tá agus níl. Ceapaim bhí tuairisc cúpla mí ó shin a chuir an CSO go raibh an méid gasúr a bhí á thógáil trí Ghaeilge sa nGaeltacht tití, agus cúis mhór imní é sin. Ach sa tuairisc céanna bhí siad á rá, Ó, tá níos lú daoine a bhfuil duine beagán de Ghaeloideachas. Ceapaim sa nGaeltacht Agus ceapaim go bhfuil ón cineál scagadh maith déanta acu ó thaobh, like, bhí mise fós ar scoil nuair a thug siad isteach an um, an polasaí nach mbeadh go mbeadh scoileanna Gaeltachta ann mar cineál rud oifigiúil, mar cineál designation oifigiúil a bhí ann. Mar dhúinn féin, bhí muid a rá, ní Gaelcholáiste muid, ní Gaelscoil muid, is scoil Gaeltachta muid agus tá difríocht ann. Um, ach Ag an am céanna, muna bhfuil a ndóthain gasúr ag teacht isteach sna scoileanna sin, beidh teip air. Agus ceapaim féin, agus ceapaim go n-aontódh go leor daoine liom, níl mórán suim ag an Roinn Oideachais sa nGaeilge agus sa nGaeltacht. Nó ní raibh le píosa. Tá daoine áirid ann, agus tá cuid áirid den Roinn atá go maith, ach. go formhór nuair a thagann sé ag polasaí oideachais sa stát seo. Tá tá muid ag cineál mar add-ons ar aon pholasaí atá acu faoin nGaeilge. Tá siad i gcónaí díriú ar an nGalltacht um, agus tá sé sin le feiceáil ó thaobh an troid a bhíonn ag daoine chun airgead a fháil isteach sna scoileanna Gaeltachta le haghaidh é a dhéanamh um, ar na scoileanna ar na foirgnimh féin. Tá sé le feiceáil ó thaobh an troid a bhíonns acu aon uair atá aon duine ag iarraidh scoil lánGhaeilge nua a shocrú suas, cé go bhfuil níos mó is níos mó tuismitheoirí ag iarraidh gasúir a chur chuig scoileanna lánGhaeilge. Níl fáil orthu agus má tá siad ag iarraidh a shocrú suas, caithfidh siad fanacht rud éicint suas le deich mbliana. le haghaidh scoil nua agus faoin am sin tá do chuid páistí sa mheánscoil. Ní dhéanann sé aon chiall ar chor ar bith agus dhom féin sin an sin an fadhb ollmhór atá againn ná an cineál dearcadh má tá daoine ag iarraidh oideachas lán-Ghaeilge, má tá daoine ag iarraidh oideachas Gaeltachta, go bhfuil orthu a chruthú arís agus arís eile agus troid ar a son in áit go mbeadh roinn ann agus go mbeadh polasaí againn a bhfuil ag iarraidh go mbeadh níos mó daoine ag dul ag scoileanna lán-Ghaeilge agus scoileanna Gaeltachta agus a bhfuil ag tacú leis sin mar aidhm agus sin sin an cineál cruatán mór atá ann. OK, luaigh tú an Roinn Oideachais ansin agus tá a fhios agam go bhfuil an teacht go bhfuil an tAire Oideachais is Teachta Dála í do Ghaillimh Thiar. Tá tá traidisiún ann i nGaillimh Thiar go mbíonn saibhreas Gaeilge ag roinnt mhaith polaiteoirí mór le rá, nach bhfuil? Tá, tá, cinnte.
Tá, bhuel, bhí Michael D. Ó hUiginn, is bhí sé mar tofa do Ghaillimh, do Ghaillimh Thiar, Catherine Connolly, Éamon Ó Cuív agus an tAire Oideachais reatha, nach bhfuil?
So, ní cheapaim fhéin go bhfuil Gaeilge ag Hildegarde. B'fhéidir go bhfuil mé mícheart, ach tá sí, tá sí ón taobh thoir den. dáilcheantar ach tá as cúigear Teachtaí Dála ceapaim, tá beirt nó triúr le Gaeilge, tá san cinnte tá Gaeilge ag Mairéad Farrell agus John Connolly ach formhór ach sin rud atá muid ag feiceáil bliain i ndiaidh bliain freisin, siar sna blianta i gcónaí bheadh ar a laghad Teachta Dála amháin as an cúigear as Conamara agus sin Éamonn, bhí Éamonn i gcónaí ann agus anois tá an cúigear. uilig as an gcathair, bhuel, ceathrar faoi láthair ach Catherine í fhéin, bhí sí sa gcathair. Agus is mór an taca sin, cheapfainn fhéin, mar feicim muid fhéin le pobal na Gaeltachta, tá's againn nár, nach bhfuil mórán againn ann agus nach bhfuil mórán againn fanta agus tá muid ag troid ar son an Ghaeltacht ach tá sé an-deacair ar duine éicint nach bhfuil sa nGaeltacht an tuiscint agus an cineál tús áite a thabhairt go cúrsaí Gaeltachta. Agus like tuigim sin, sin an pholaitíocht agus caithfidh siad goil in áit a bhfuil formhór na vótaí. Ach ceapaim go bhfuil sé an-deacair a bheith brú ar son rudaí Gaeltachta agus rudaí atá tábhachtach sa nGaeltacht? Agus Conamara like Déanann go leor de na Teachtaí Dála tarraing agus go leor de na polaiteoirí againn thar na blianta. Tugann siad an-aird ar an nGaeltacht agus ní mar gheall nach bhfuil aon duine déanamh aon obair air. Ach bíonn sé níos deacra agus bíonn, is cúis imní é nach bhfuil an glór céanna ag an nGaeltacht is a bhí. agus an Ghaeilge ann fhéin feasta. Tháinig mé, nó chuala mé Hildegarde ag caint Gaeilge cúpla uair ar Nuacht TG4, ach ní dóigh liom go bhfaca mé í ag déanamh agallamh fhada ar like mar shampla clár seacht lá nó a leithéid. OK, an dóigh leat míle go mbeidh do pháirtí sa chéad rialtas eile?
Bhuel, tá súil agam. Bhuel, sin an fáth atá muid déanamh an méid atá muid déanamh, sin an fáth go bhfuil mise seasamh. Tá muid ag iarraidh, like, tá liostaí polasaí againn, tá taighde déanta againn, tá muid ag iarr-, like, tá réiteach na faidhbe Ó thaobh sláinte, ó thaobh tithíocht, creideann muid go bhfuil réitigh ann do na fadhbanna seo agus tá muid ag iarraidh iad a chur i bhfeidhm. Níl muid ag iarraidh just ag suí agus ag faire agus tabhairt amach. Tá muid ag iarraidh iad seo a chur i bhfeidhm i rialtas agus ceapaim féin tá muid ag déanamh go hiontach sna polls. Tá le gach toghchán ó tosaíodh an pháirtí i 2015. Tá ár méid suíocháin dúbailte ann gach uair agus ceapaim féin go mbeidh muid sa chéad rialtas eile agus beidh muid ag troid go láidir ar son rialtas den eite chlé agus ach formhór rialtas atá ag cloí le na prionsabail atá againn mar Dhaonlathaithe Sóisialta agus ceapaim féin tá an-chuid dóchas ann faoi sin agus i nGaillimh Thiar beidh mise ag brú an cineál fís dearfach sin le daoine agus ag iarraidh a bheith ag éisteacht leosan agus céard atá uathusan sa todhchaí ach ceapaim féin le cúnamh Dé beidh rialtas ann le mo pháirtí mar pháirt dhó